ani min yɔrɔ ka jan waati nin kɔnɔna la an b'a fɔ a bɛɛ lajɛlen ma aw ni su aw ni su aw bisimila an bɛ ko an ka kɛnɛ kɔnɔ min ye kɛnɛ duman ye danbe kɛnɛ danbe kɛnɛ o ye nisɔndiyaba ye ladilikanw ani sababu ɲumanw b'a kɔnɔna la ani dɔnkili dumanw o de ye danbe kɛnɛ komi aw b'a dɔn cogo min na waati na an bɛ radio so kelen kɔnɔ o ye radio media plus cote d'ivoire an ka fréquence o ye 103.0 bamanankan na kɛmɛ ani saba tomi ani foyi n'i y'a kɔri ka da o kan i b'a lamɛn lafiya ani nisɔndiya kɔnɔ fo ka taa se 21 heures 30 an b'a bɛɛ lajɛlen fo waati na aw ni su nin y'a ka animatɛri kumakan ye min ye seni keyita ye tɛkinikila ye nɛgɛ karafe juru nin bɛ min bolo ka an bilasira kumakan ka se ka lamɛn buwake a n'a dafɛ dugu bɛɛ lajɛlen fɛ An bɛ foli di Tarawele ma k'a ni ce an bilasira ko ɲuman na n'an b'a wele Kɔsubi k'a ni ce waati in na an bɛ direct la an b'a bɛɛ lajɛlen fo waati in kɔnɔna la alhamdulilayi bi yɛlɛmali donna kow la inch'Allahu yanni dɔɔni a bɛna dɔn jɔn b'an bolo radio so kɔnɔ yan yanni dɔɔni a bɛna dɔn bi an ka invité b'an bolo kɔrɔ yan min ye an ka belebelew ye mais an bɛna jɔn kumakan mɛn sisan n'an b'a wele Solomani Jara ka zikiri Lagare

ayiwa folikan jumɛn bɛ e fɛ ka ɲɛsin danbe kɛnɛ lamɛnjama ma min ye zikiri solo ka lagare ye ok eh, an b'an sinsin ala tɔgɔ barikama ye ala min y'a daminɛ ni a b'a bɛɛ lajɔ mhm. an bɛ sali aminata den abdulayi den kan seyidi bashari ni kira min tun tɛ foyi tun tɛ yen foyi tun tɛ dan o ye tiɲɛ ye n'an bɔra yen an b'an bangebaga cɛman na musoman barika da mhm. n'i y'a mɛn ko jɔnni kunnandi i b'a fɔ sababu ɲuman o ye tiɲɛ ye N'an bɔra yen an bɛ an ka dɔnnibaso bɛɛ fo Buwake kɔnɔ yan k'a daminɛ alimami, dugutigi ka taa bila soma, karamɔgɔ, donso, jinɛtigi, suba, ɲagan mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ko dɔn an bɛ kodɔnna bɛɛ fo an ka dɔ bɔ dɔ la an kana bil haki hakikaw kan minnu bɛ baara kɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ kan. Fuseni n'an bɔra yen an bɛ arajow fo.

an nana sigi arajo la an ma na sigi ko kuma lɔgɔ b'an na an ma na sigi yɛrɛ fana k'a fɔ ko an bɛ fɛ ka kuma mikro la an ma na arajo curiosité fana kama an nana fɛn dɔ ye k'o fɔ mɔgɔw ye mɔgɔ bɛ se ka fɛn min faamu o ye jumɛn ye an ni laturu masa den bɛ ɲɔgɔn fɛ an ni jiri masa den bɛ ɲɔgɔn fɛ fuseni
i bɛ fɛn bɛɛ kɔrɔman ye fo fɛn saba o ye jumɛn ye o fɔ an ye a fɔlɔ fɔlɔ ko karisa filɛ nin ye ko barikatigi kɔrɔman don abada de si t'o ye o ye tiɲɛ ye k'a fɔ ko nin jiri filɛ nin ye ko jiri masa kɔrɔman don i t'o ye o ye tiɲɛ ko dɔnnibaa kɔrɔman filɛ i t'o ye fɛn saba i t'o ye i y'a faamu donc an ni belebele denkɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ o ye belebele jumɛn ye lala ni habi hɛrɛ sɔrɔ a ko a ti da ale lalabi ma ko a ti da a ka ni adamadenw hakili la k'a tɛ se ka développer k'ale lalabi b'o kɛ o ye jumɛn ye laturu ani jiri kɛrɛnkɛrɛnnenya na dɔnni mais lalabi ma fɔ mɔgɔ ye ko a ye n'a minɛ ten dɛ a y'a kɛ a yɛrɛ ye a jaabilen ko a yɛrɛ ye adamadenw bolila ka na ka n'a sɛgɛrɛ labi mali bɛɛ bi yanni ne ka balo ka ko dɔn ka n kinin ni numan dɔn dɔnnibaa minnu tɛmɛna ne tɛ ka kuma olu ma minnu bɛ ka na ne tɛ ka kuma olu ma an bɛ bi tile min na lalabi ɲɔgɔnna tɛ yen mali bɛɛ afiriki bɛɛ a ɲɔgɔn tɛ yen bi an bɛ tile min na i y'a faamu mhm. donc anw ti kuma k'a sɔrɔ ko dɔ ti preuve dɔ ti an bolo mhm. n terikɛ ne wolola ka balo fo ka na se nin wagati ma ne fa ma deli ka mikoro minɛ k'a bɛ jamana kuma kɛ ne fa ye kalanden kalan de kɛ ka dɔnni baara kɛ ka balo dɔnni na an ka nadaga sigira dɔnni de la kiliyanw bolo nafolo la mais ne fa tun bɛ baara kɛ tiɲɛ kan mais n'i y'a ye ne yɛrɛ ye n ka fɛn bɛɛ datugu ka tugu lalabi denkɛ nɔfɛ n ye ko dɔ y'a la n ma min ye cɛ tɔ o ye jumɛn ye o ye min ye ka adamaden mako dilan sisan i ka taa so i ka so i dalen k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la n dara min na a ɲɛna ne y'o ye lalabi denkɛ abu la donc o n ye lalabi ɲininka n ko lala ni abi den ne bɛ se ka yaala i nɔfɛ n ye fɛn caman i nɔfɛ mais est-ce que n ma maloya sɔrɔ i nɔfɛ n ma kunnadali sɔrɔ i nɔfɛ i den abu bɛ cogo di a ko n ma foyi sɔrɔ ka fisaya ka tɛmɛ n den kan a ko n'a ma kɛ sisan ye fɔlɔ lagare mɔgɔ tun bɛ dɔnnibaa de tun bɛ cɛkɔrɔba de tun bɛ siniɲɛsigi ɲini k'a bila den a ko ne lalabi ye diɲɛ fɛn o fɛn sɔrɔ k'a bɛ n kun na a k'a ba kelen bɛ abu kun na n'i b'a fɛ k'a kɔrɔbɔ dɔrɔn don a ka so i b'a dɔn mɔgɔ min don lalabi bɛ se ka kuru o kuru kari a nana n'a bɛɛ ye n terikɛ mobili bi wolonwula ni wolonwula mobili bi wolonwula ni dɔɔni lalabi y'o de ni sɔɔni dɔrɔn a bɛ se mobili kɛmɛ a ye min di adamadenw ma min dira dugutigi ma min dira animatɛri ma animatɛri dɔ de bɛ bamakɔ animatɛri lalabi mana mobili o mobili ni min mankutu fɔra a ye tɛrɛ min kɛra a ɲɛ na ale b'a sɛbɛn a y'a sɛbɛn tulo b'a la a ye du min ni ala de b'a da dɔn hali kɔsa in na a ye wari di jelikɛ dɔ ma funɛkɛ dɔ ma k'a ka du jɔ k'a ban du jɔlen kɔ k'a ban ka tila k'a wele ka miliyɔn saba d'a ma miliyɔn saba min dira a ma k'a ka taa fotɛyi san ka bila jelikɛ nana ka n'i jɔ ko lalabi ko a barika lalabi yɛrɛ ko a ma ko a tɔ ye kelen jelikɛ ko du jɔra k'a ban miliyɔn saba in kɛra ka fotɛyi san ko a tɔ tora kelen jelikɛ ko a ma k'o ye jumɛn ye ko sokɛ bi yan ko n b'a taa d'i ma i bɛ taa sigi i ka da la n'o kɛra masaya dafa an n'o denkɛ de sigilen filɛ nin lalabi denkɛ abu lalabi n terikɛ i bɛ fɛn bɛɛ publicité ye lɔgɔfiyɛ ni sugufiyɛ ni arajo ni télévision na fo kɔgɔ o ye tiɲɛ ye i y'a kɛ i ka na na wa a ka di i m'a k'i ka na na wa a ka di su o su ka di depuis wula fɛ i b'a daminɛ dɔn lalabi den bɛ se ko la a bɛ ko dɔn a bɛ se ko la a bɛ se ka ko kuru tigɛ cɛ o cɛ bɛ yen n'i ye dɔnni nkalon da i yɛrɛ la i dɔnnibaa ɲɔgɔn fɔlɔfɔlɔ de b'i sen bɔ bolo kan min mikoro d'i ma min ka di i ye i k'a fɔ a ye fɛn min ka di i ye k'a nin ɲininkali kɛ c'est à dire kana douter question na parce que n'i ye ne kɛ ka n ka golo datugu ka tugu nin nɔfɛ n y'a dɔn k'a bɛ se ko dɔ dilan cɛbakɔrɔ ka tugu a cɛbakɔrɔ ɲɔgɔn nɔfɛ k'a tamu a t'i kɛ muso ye mais a b'i ka kɔnɔ jɛlen n'i ka ŋaniya ɲuman de jira a ka to b'a ka sɔli ala mahamadu fuseni merci i ni ce ayiwa waati na ni tun ye zikiri solo ka lagare international ale de bɛ an bolokɔrɔ waati na ayiwa o tɛmɛni ka bɔ la an ka belebele bɛ yan min ye belebele dencɛ ye min ye turabu mori ye larabi o dencɛ barikama bɛ an bolo direct la min ye abu larabi an bɛna ɲininka ayiwa turabu la sabu an y'a fa dɔn n'o ye ayiwa an bɛna ale ɲininka turabu ye mun ye turabu bɛ baara juma kɛ turabu bɛ se ka mun kɛ abu an ni su fɔlɔ. marahaba.
somɔgɔw dun.
ee alihamdulilayi o bɛɛ bɛ yen. ayiwa.

Dunya côté naani bɛɛ bɛnna min ka tɔgɔtigiya kan o de lalabi le savant international dans la nature le berceau de la connaissance n b'a fo ale de y'an ka sababu ɲuman tigi ye dunya ni lahara parce que mun na ala ye bonyaba de k'a ye n bɛ saba de fɔ la a bɛ kunfin kɛ kodɔnna ye ka fantan kɛ faama ye ka banabaatɔ kɛ kɛnɛbaatɔ ye o bonyaba saba diɲɛ yɛrɛ de sigilen b'o kan n'i y'o wulila o lajarabi jugu saba wulila ka b'i la i bɛ kun i yɛrɛ n'i kunna i yɛrɛ b'i ka dunya n'i ka lahara sɔrɔ mm. o kɔfɛ mm. a y'a yira k'a fɔ ko n'i bɛ fɛ ka cɛmaninw dan i kana ɲinɛ i bangebaa musomanw kɔ ne ye abu lalabi n bangebaa musoman fila u tɛ nin kumaso in kɔnɔ mais u ka ala bɛ an b'u fo tanti awa jalo ani tanti awa sako ni sɛbɛn ni nasi bɛ ne abu lalabi bolo ka cɛmaninw dan olu de ye n ka sɛbɛn ni n ka nasi kumakantigi yɛrɛ ye denmisɛnnin fitinin de ye ne ye abu lalabi fa lalabi ko ko ni kuma gɛlɛyara cogo o cogo ni donsow donna kungo kɔnɔ bɛɛ n'i taga fan de don o kama ne bɛ yafa deli kɛ ka yira buwake kodɔnna baw la ko ne abu lalabi n bolo bɛ duguma ka yafa deli k'u fɛ kodɔnna ba minnu bɛ buwake kɔnɔ ani buwake kɔfɛ n bɛ yafa deli k'u fɛ ko n ka kuma kun tɛ kodɔn mais n fa lalabi ye n kalan min na n b'a dɔn wa n kariyalen don n'a ye k'a di lamɛnnikɛla cɛman lamɛnnikɛla musoman ma yafa delilen kɔ kodɔnnaw fɛ n bɛ jamanatigi yɛrɛ fo n bɛ dugu min kɔnɔ an b'a faamaw fo ka alimamiw fo ka dugutigiw fo k'an ka bonya b'u kan an yɛrɛ bɛ ka kuma kumaso min kɔnɔ kumaso promoteur n b'a fo directeur n b'a fo Animateur ou animatrice n b'u fo Fuseni Keyita n b'i yɛrɛ fo i ka kɔnɔnajɛlenya n'i ka cɛsiri la ne ye Abu Lalabi l'homme qui est l'incarnation de son père cɛ min y'a fa falen ye dugukolo sanfɛ n'o ye n'i ɲininka dɔnni kan na n b'i jaabi dɔnni kan na su in na Buwake kɔnɔ ka taa ba in o ye ko dɔ kɛ ɲɔgɔn na su in na Ayiwa waati na ni ye abu larabi ye min ye an ka turabu masaba turabu dɔnnaba mali kɔnɔ ani farafinna bɛɛ kɔnɔ n'an ko larabi o denkɛ de filɛ an bolokɔrɔ waati na arajo kɔnɔ direct la min ye abu larabi ye abu larabi an mako bɛ turabu nafa la turabu bɛ baara jumɛn kɛ turabu ye mun ye alihamdulilayi alihamdulilayi
sanga to n ka don kuma in yɛrɛ kɔnɔ n bɛ n bɛnkɛ fo bɛnkɛ bɛ ne fa bolo wa bɛnkɛ bɛ ne yɛrɛ abu lalabi bolo parce que lagare lagare ye ne bɛnkɛ o ye bɛnkɛ ye bɛnkɛ direct de don garanti n'o su na kama aa o de kosɔn n bɛ kuma n wasalen i bɛnkɛ b'i kɛrɛfɛ bɛnkɛ yɛrɛ folen kɔfɛ ne abu lalabi n bɛ bonya sɛmɛ turabutigi la lalahabi savant international danimana ti k'a yira k'a fɔ ko a denkɛ n'o ye abu lalabi ye n da bɛna se turabu ma n'i ye turabu ɲininkali kɛ diɲɛ yɛrɛ n'a kɔnɔfɛn diɲɛ n'a kɔnɔfɛn o yɛrɛ de bɛ turabu kɔnɔ diɲɛ n'a kɔnɔfɛn i bɛ fɛ ka kɛ fɛn min ye dɔrɔn ka yɛlɛma ka bɛn hɛrɛ min ma turabu de b'i kɛ ten o de ye turabu nafa ye o de ye turabu nafa ye parce que turabu ye dɔnni sanuma dɔnni sanuma min yɛrɛ jiginna ka bɔ ala bolo ka na dugukolo sanfɛ o kira tɛ yen o nabi ɲuman tɛ yen kira jiginna dugukolo sanfɛ face à face ni dɔnni sanuma min ye ka tɛmɛ turabu kan o de ye turabu ye o de ye turabu ye face à face ka kira n'o ye ala yɛrɛ ka nabi ɲuman nabi idrisa alayhi salam ka kalan face à face la o de ye turabu ye n bɛ fɛ ka turabu ka dɔnni sanumaya fɔ lamɛnnikɛla cɛman n'a musoman ye ayiwa a ye ka fɔ turabu ye dɔnni sanuma ye o de kosɔn an bɛ diɲɛ dugukolo min kan bi ka turabu kalanbulon yɛrɛ dayɛlɛ diɲɛ bɛɛ bamakɔ lalahabi ale kelen pewu de don ka turabu kalanbulon dayɛlɛ ka kalanbulon dayɛlɛ cɛ ka kalan muso ka kalan lalabi Alahu akibaru. professeur gawusu kalo berete ale kelen pe de y'a kɛ o de kama ni ne abu lalabi kɔntanna ne b'a fɔ ko ni ala ka gindo de ye turabu ani yiri ye a y'a di ne fa ma ne abu lalabi bɛ ka gindo minɛ gindotigi yɛrɛ de bolo ni turabu ni yiri ye ni fɛn don k'a bɛ dun ni yiriden don k'a bɛ dun ne bɛ k'a mɔlen kari k'a dun ne t'a dun mɔla dun o de kosɔn ka taa turabu ni ka na fɔ ko laban n'i mago bɛ diɲɛ fɛn o fɛn n'a kɔnɔ ne abu lalabi bɛ se ka kɛ parce que turabu nafa ka kunfin k'a bɔ kunfinya la k'a kɛ kodɔnna ye o ye turabu nafa fɔlɔfɔlɔ ye filanan fantan bolokolonjɛ k'a kɛ fɛntigi parce que turabu yɛrɛ de bɛ ka jigitan jigi tugun jigitan k'a jigi tugun bolokolo k'a kɛ fɛntigi ka kɔmɔgɔ k'o kɛ ɲɛmɔgɔ ye turabu de b'o kɛ turabu de b'o kɛ Parce que tuma min na ne fa lalabi a ye turabu kalan ka turabu dɔn a ma sigi ka mɔgɔ kɔnɔ a y'a k'a yɛrɛ de ye a kɛlen kɔ ka fɛn sɔrɔ turabu kɛra an ka diinɛ de sisan parce que ni turabu kɛra lɔgɔ ye a y'an ka malo tobi k'a mɔ an y'a dun ka fa ka dina ye o de kosɔn

Alhamdulilahi ni Abu Larabi ye waati in na danbe kɛnɛ kɔnɔna la direct la lamɛn jama cɛ muso denmisɛn maakɔrɔba a ye dɔ fara a ka radio kumakan kan a y'a lamɛn a ye kumakan lamɛn a ye basigi a y'a lamɛn sabu professeur de bɛ an bolokɔrɔ min ye turabuŋanaba Mali kɔnɔ ani farafinna kɔnɔ n'an ko Larabi ayiwa o denkɛ bamananw ko sɔn tɛ pan a den bɛ ŋunuma o den de bɛ an bolokɔrɔ direct la

40 60 68 68 74 74 40 40 60 60 larabi denkɛ abu ka nimero filɛ baasi t'a la nin ye abu larabi ka nimero direct n'i y'a wele i b'a lasɔrɔ ayiwa bisimila n ko an mako bɛ gɛrɛsɛgɛ teliman na alihamdulilayi alihamdulilayi n'i ye garisɛgɛ yɛrɛ ɲininkali kɛ a kɛra i n'a fɔ i ye ne abu larabi ɲininkali kɛ n yɛrɛ la parce que depuis ne bangena ne ye fɛn min kanu dɔnni na fɛn bɛ dɔnni na fɛn bɛ nafolo sɔrɔ n'i y'o bɔ k'o da ani fɛn bɛ garisigɛ sɔrɔ n'i y'o bɔ k'o da ne bɛ nafolo to yen ka garisigɛ ta cogo di sisan parce que mun na ne fa lalabi ko ma ala n kisi o ka fisa ala n sɔn ye parce que ni ala y'i sɔn o y'a sɔrɔ a m'i kisi n'a ye fɛn min d'i ma a b'a tiɲɛ o tɛ laban ye o ye tiɲɛ ye ni ala y'i kisi n'a y'i sɔn o kɔfɛ o fɛn in bɛ laban o ye tiɲɛ ye garisigɛ de bɛ na n'o ye o garisigɛ de bɛ na n'o ye o parce que dunuya an bɛ dunuya dunuya yɛrɛ de sigilen don garisigɛ kan parce que tumana min na ala b'an fa adama da a y'a dilan ko ɲuman kɛ k'a ban ko ɲuman kɛ k'a kɛ danfɛn laban ye k'a garisigɛ diya ka tɛmɛ danfɛn ba tan ani kelen bɛɛ garisigɛ kan ni garisigɛ t'i la ne b'a fɔ k'i ye fu de parce que i désactivélen de bɛ ka taama dugukolo sanfɛ mun na i tɛ bɛn a diyalen ma surtout a goyalen ma soden adama o de ye turabu so filanan ye adama ye kuru wolonwula ye a dalen bɛ turabu so filanan n'i ye wolonwula n'i y'a fara fila kan o ni kɔnɔntɔn o de bɛ buna hadamaden yɛrɛ wo kɔnɔntɔn hakɛto b'a la o de kosɔn bɛɛ kan ka garisɛgɛ kanu bɛɛ ka ɲinifɛn kan ka garisɛgɛ n'i ye miliyɔn sɔrɔ ka miliyari sɔrɔ ni garisɛgɛ t'a la nafolo in bɛ na a bɛ tila ka tɛmɛ kɔmi fɔɲɛ bɛ ka gosi farikolo la cogoya min na parce que garisɛgɛ de bɛ ka nafolo yɛrɛ économiser garisɛgɛ bɛ ka tɔgɔ yɛrɛ économiser pour que a ka se ka basigi quoi ni garisɛgɛ t'i la non maɲi maɲi maɲi maɲi n'i ye dun bɛ fɛ ka garisɛgɛ sɔrɔ i bɛ turabu garisigɛso den adama i b'a sɛbɛn waa kelen ani kɛmɛ fila n'i y'a sɛbɛn waa kelen kɛmɛ fila n'i y'a sɛbɛn waa kelen kɛmɛ fila i bɛ nasi in tila fila nasi tila kelen tumaw tɛ kelen i bɛ taa sɔrɔ dɔ fana se ka arajo yɛrɛ capter ko jɔn yɛrɛ de bɛ ka kuma arajo la o waati la walima a yɛrɛ bɛ ka mun de fɔ a bɛ ka garisigɛ fɔ mun kan

turabu garisigɛ so den n'o ye ne abu lalabi ka fɛn kanunen ye n bɛ fɛ k'o de di o t'a ma parce que ne fa lalabi ale kelen pewu de turabu kalanbulon dayɛlɛ dugukolo sanfɛ an bɛ don min na komi bi bamakɔ wa i tɛ don kalanbulon na fiyewu f'i k'i tɔgɔ sɛbɛn f'i tɔgɔ sɛbɛn ɛɛ n'i m'i tɔgɔ sɛbɛn an tɛ foyi an ɲɛ tɛ kɛ naani yɛrɛ f'i k'i inscrit waa kelen kɛmɛ saba ni tan waa kelen ni kɛmɛ saba saba ani tan ni tan ni kelen n'i m'i inscrit i tɛ turabu kalan wa da tɛ don i ka kungo la i tɛ turabu kalan wa da tɛ don i ka problème na surtout un simple consultation o de kosɔn ala ye min garisigɛ don nin na nin waati in na ne fa ani ne ba kumakan bɛ se ka kɛ mɔgɔkɔrɔba kumakan mɛ kumakantigi yɛrɛ de ye den o de kosɔn n bɛ ka turabuden min di garisigɛ yɛrɛ sɔrɔli kama n bɛ fɛ i ka nin kɛ i yɛrɛ ye fɔlɔ o y'a sɔrɔ ne abu lalabi yɛrɛ ɲɛ ma kɛ naani turabu garisigɛso den adama i b'a sɛbɛn waa kelen kɛmɛ fila n'i y'a sɛbɛn walan sanfɛ k'a nasi ko i bɛ nasi tila fila ye n'i ye nasi tila fila ye nasi tila kelen i b'o kɛ ka bagan jɔbi de tobi c'est à dire bagan dɔw tɛ misi kuru min b'a sanfɛ o kuru in dɛ i b'a kɛ k'o de tobi k'a dun a nasi tɔ tila kelen i b'o kɛ bouteille de kɔnɔ k'a datugu koɲuman kɛ ka taa siri kungo kɔnɔ ala bɛ garisɛgɛ dɔ bange la fo bɔgɔ ka k'i tulo kɔnɔ a tɛ datugu bilen a lalabi den a b'a dɔn b'a dɔn mɔgɔ bɛ fɛn min dɔn dɔn tɛ abu lalabi mɔgɔ bɛ avion ta ka bɔ marɔku faransi jamana bɛɛ la ka taga ninnu fɛ yen safinɛ bara kelen waa kɛmɛ solomana safinɛ a bara kelen pe 500 mille bon i b'a ɲininka ko ya est ce que korogo a tun bɛ k'a di da min na waa kɛmɛ ani mali la a bɛ ta da min na lalabi b'a di min na waa kɛmɛ est ce que buwake o waa kɛmɛ kelen don wa ou bien dɔ de bɔlen don a la yan n bɛ fɛ k'a ɲininka o la et puis safinɛ in fana n'i y'a ta a bɛ min kɛ a b'o f'i ye ayiwa abu lalabi bisimila an mako bɛ nin kumakan na lagare ye min fɔ alhamdulilayi da sera lalabi yɛrɛ de ma nin ye tan parce que solomana n'i ko solomana i ko lalabi n'i ko solomana i ko lalabi solomana ye turabuden turabuden min ye kuru wɔɔrɔ ye a dalen bɛ turabu so tan na n'i ye wɔɔrɔ fara tan kan o kɔni tan ni wɔɔrɔ turabu so tan ni wɔɔrɔ force bɛ bali la yɛrɛ ka en approche globale dɔnnibaga bɛɛ force de bɛ lalabi la parce que i b'i ka diɲɛ ko bɛɛ kɛ k'i munumunu ka tila ka bɛn n'a ye solomana ye bɔgɔ de dugukolo sanfɛ bɔgɔ i bɛ taama a kan ne bɛ taama a kan i bɛ ni diɲɛ kɛ i bɛ tila ka bɛn ni dugukolo sanfɛla fɛnɛ a bɛ ka solomana safinɛ min ɲininkali kɛ ee solomana safinɛ a prix tɛ changer a wari b'i kun a t'i kun a tɛ changer mali la waa kɛmɛ kɔrɔkɔ waa kɛmɛ wa hali buwakɛ yan waa kɛmɛ

A b'i bɔ cɛw kɔfɛ k'i bila cɛw ɲɛfɛ nafolo la spécialement solomana yɛrɛ de dilanna nafolo yɛrɛ de kan Alahu akbar ka kɛ nafolotigi ye unhun i jigi latigɛlen kɔ i yɛrɛ la mɔgɔw k'a fɔ i ma k'i tɛ k'a ye unhun wa e yɛrɛ k'a fɔ i yɛrɛ ma ko aa mɔgɔw ye kuma min fɔ tiɲɛ don a jɔtɔ filɛ ne la n'i ye solomana safinɛ k'i farisogo kan unhun o yɔrɔ bɛɛ i ka ɲɛnamaya bɛ changer o yɔrɔ bɛɛ Alahu akbar parce que gɛlɛya ani juguya ni siri jugu dabari jugu minnu kɛlen don k'i ka ɲɛnamaya bloquer k'i ka ɲɛnamaya bila en retard a b'olu bɛɛ réinitialiser en place k'i ka ɲɛnamaya dayɛlɛ i b'i ka fataw sɔrɔ yɔrɔ bɛɛ bi sɔn nafolofɛn kerere yɛrɛ yɛrɛ kabako dɔw bɛ solomana la kabako dɔw bɛ solomana la kabako min b'a la n bɛ kelen pe de fɔ sisan sisan o kabako fɔlɔfɔlɔ n'i bɛ solomana safinɛ ko i b'i ka hami hami gɛlɛn min b'i la n'i yɛrɛ tɛ se k'a ɲɛfɔ mɔgɔ ye n'i y'a fɔ a fu la ka don a safinɛ la ka da i farisogo kan o yɔrɔ bɛɛ hami bɛ wuli ka bɔ yen yɔrɔ bɛɛ ala ni kelen ala kelen min y'i lajarabi ni hami jugu ye n'i ye solomana ko ala kelen bɛ tila k'i lawasa ni hami wuli ye pewu ka b'i la alhamdulilayi merci an b'i ka numéro de téléphone di eh, ani lalabi denkɛ abu lalabi de bɛ émission na nin wagati in na a tun bɛ kɔrɔkɔkaw fɛ yen mais nin wagati in na a donna buwakɛ kɔnɔ yan

a tigi ka kan ka mun kɛ pour que ka wari sɔrɔ
ne bɛnkɛ n y'a fɔ sisan ko bɛnkɛ a bɛ ne fa bolo wa bɛnkɛ yɛrɛ bɛ ne abu lalabi bolo ne fɛ k'a f'i ye nafolo de bɛ nafolo ɲini wa nafolo baara ye qualité qualitéw de ye qualité qualitéw de don waa kɛmɛ tɛ ne kun ka solomana safinɛ ta qualité gɛrɛ fɛnɛ bɛ yen adama sɛbɛn n'a nasi bɛ waa bi duuru waa kelen waa bi duuru ani waa waa kelen waa bi duuru ani waa kelen adama sɛbɛn n'a nasi o bɛ yen n'i ma se ka solomana ta i bɛ adama ta e kɔni b'a dɔn n'a fɔra k'an ka wuli ka bɔ Buwakɛ yan su in na ka taa Abijan mɔgɔ min wulila avion na ani mɔgɔ min wulila moto la ani mɔbili la ani mɔgɔ min wulila moto la o saba jɔn bɛ se jɔn ɲɛ mais a bɛɛ kɔni bɛ s'a ka destination na avion tigi de fɔlɔ bɛ se n'o bɔra mobili tigi la donc ɲɛnamaya ko de bɛ tan donc o ye Adama ni Solomana yɛrɛ de ye donc o ye Adama ni Solomana yɛrɛ de ye parce que Solomana yɛrɛ gindo principe o ye turabu yɛrɛ jiginna ni fɛn naani min ye turabu yɛrɛ jiginna ni fɛn naani min ye o fɛn naani faralen ɲɔgɔn kan i n'a fɔ an ka kumaso dɔ la tumana min na an tun bɛ Kacola walima Kɔrɔgɔ n y'a f'i ye n ko